Moni ndine Jack nde ndikadayanganabe za ma experiment ndineyo kuti ndikadali mu season ya ma experiment nde ndinayang'ana experiment ina yoti mupange jaji nokha inuyo mmene mukuganizira kuti mungazione mwa mtundu wanjeti for example pali zinthu ngati anthu amene amadwala mtima matenda asiriyasi a mtima eti ma heart failure chani amapezeka kuti amatha kulandira transplant amatha kulandira mtima wa munthu wina kumakhala anthu ma donors ma organ donors monga wina aliyese akhoza kusankha kunena kuti "Ah, ineyo nkazafa ndikufuna ziwalo zanga muzapereke kwa munthu wina amene akudwala kwambiri akufunika chiwalo cha nyuwani eti nde amatha kuika pa list ya organ donor kuti ngati uzapezeke kuti kaya wachita ngozi wasala pang'ono kufa akudziwa kunena kuti suchira amatha kuchosa mwina mtima akampatsa munthu wina amene akudwala mtima woti akufunika mtima ndi mmene amapangira eti pena kaya ndi liver chiwindi chimene amapanga ma transplant plasinso mukudziwanso kidine makidine nde ndi amene anthu amatani amapasidwa kwambiri padziko pano. Koma kuti zonsezi zifike popangika, zifike po- popangika kuti zinayambika bwanji pali masayansi ake odabwitsa ena opsa pang'ono munthu uyu wa ku Russia kapena nditi nthawi imene ankaitcha Soviet Union dzina lake Vladimir Demikhov ndi scientist oti ena amamutchula kuti genius ena amamutchula kuti ndi mad scientist kuti mutu wake sumagwira ntchito iyeyu ndi amene anali olimbikira kwambiri amakonda kuyang'ana kuti kodi matenda enawa tingathe kuwakonza bwanji kunena kuti tiwathandize anthu monga ngati liva ikuonongeka chiwindi chija palibe chimene ungapange ngati yaonongeka yaonongeka basi anthu amatha kutani kumwalira nazo nde ankafuna kupeza njira yonena kuti kodi sitingatenge zinthu olo mu zinyama kutenga kuchita transplant cha bwinobwino chiwindi nkuyika mwa munthu nde amapanga ma experiment ngati amenewo mu science yake kuti kodi tingatani kuti tizithandiza anthu nde iyeyu anali munthu wo- magulu a anthu oyambirira kupanga heart transplant kunena kuti mpakana ayi kumayika kuchosa mtima mwa munthu wina oti akufa nkuika mwa munthu wina oti akudwala kwambiri komanso anapanga anapangitsa zinthu kuti masiku ano kuli artificial heart ma, mitima ya, ya, yoti si yeniyeni ya fake koma imatha kugwira ntchito mwa munthu kwa nthawi kuti mtima wake sugwira ntchito amuyika mtima wa artificial uja kaya amagwiritsa ntchito mtima wa artificial pa nthawi imene akumpanga operate kuti china chake chizikhala kuti mtima uzigunda basi magazi azizungulirabe pali masayansi ambirimbiri oterowo koma kuti zifike poyambika choncho eti magulu ake amene anayambitsa ndi achina vladimir ndi amapanga ma, ma experiment osiyanasiyana ndi atakwanitsa za mtimazo ndi liver anawaganiza zopanga experiment ya nyuwani head transplant afuna kuona ngati angachose mutu pa chinyama china kuyika pa chinyama china nkuona kunena kuti zikugwiradi ntchito ndi chinyama chake anasankha galu ndi anatenga agalu awiri wina wamkulu kenaka galu kakang'ono ka papi anadula mutu ya galu wang'onoyo bwinobwino surgically eti mu, mu labu kupanga zonena kuti asafe galu uja kuyika idea zonena kuti akachotsa mtsempha uwu kuwulumikiza ndi che ndi mtsempha wina mwa galu wamkulu kuchotsa mtsempha wina ukuwulumikiza msangamsanga kunena kuti osasiya nthawi yonena kuti kaya ataye magazi kapena atani anapezeka kuti anamulumikiza mutu wa galu mmodzi kumuyika pa ngati pakhosi chonchi paphewa pa galu wina wamkulu nkupeza kuti agalu onse aja anali moyo galu uja nkukhala wa mitu iwiri koma vuto ake nanga si galu wamkulu uja amaona ngati china chakecho amamuona kuti pali galu wina mutu wa galu wina ndi amamusowesa mtendere ndi amadzikhalira kudzikuntha kufuna ku- ku- kumusasapo kuti achokepo agwe ndi wang'ono uja pa mutu mutu wake wang'onoyo amati amakwiyaso nayenso amamuluma wamkuluyu kuti tasiya kundigwedeza komanso akamadya wamkulu mkulu uja amadya bwinobwino zakudya zimalowa m'mimba mwake pamene wang'ono uja akati amwe madzi madzi aja amangotayikira pansi nanga si iye alibe m- mimba wangokhala mutu wokha kuti amumali- amumatirira amumangirira amulumikiza pa galu winayo galu wina anafa within 6 days

kuti mmene zikupangikiramo kuti galu akuchita survive mpaka na masiku one kuti wamuchosa mutu wamuyika yapa wachita survive kwa masiku ndiye kuti ziwalo zina zikugwirabe ntchito ndiye kufuna kuona kuti kodi ziwalozo ndiye kuti kudzitenga kudziyika pa munthu kapena kudziyika kupang- kudziyita transplant chonchi chikhozabe kugwira ntchito koma chomwe- chenicheni chomwe chimakanikanso kwambiri chinayi choti aliyense ziwalo zake ziwalo zake olo ma liver transplant omweyo ambiri olo akhale kuti akuchita match kunena kuti chiwindi chako chachita fail koma chikuchita match ndi cha munthu wina nkumugwiritsa ntchito ngati donor akachiyika chiwindi chija mwa munthu wina uja thupi lake limatha kukana nkupanga react nkudwala kwambiri mpakana nso kufa chifukwa choti wayikidwa chiwindi cha munthu wina kuchikana kuti si thupi langa eti ndi agalu aso ambiri amapanga choncho matupi a agalu ena aja amakana ndi pamapangika ma ma reaction osadziwika bwino oti mpakana zimatani zimakanika nde anapezeka kuti anakhala moyo scientist amene vladimir mpakana anakwana dzaka 82 ndi munthu oti ndi author wa zinthu zambiri mm, medical science zinthu zambiri zonena kuti zimagwiritsidwa ntchito panopo mchipatala anayambisa ndi iyeyo koma ma methods ake ena kufufuza kwake kwina kunali kodabwisa dabwisa koopsa ngati kutiko ngati kumeneko nde imene ndi experiment ina yosintha mitu moti iye atakanika atazisiya anthu ena sanazisiye pompo paja sipalephera ena oti iye ife tipitiriza tiona pamene iye walakwitsa ena anayamba kuziyeseranso zomwezo pa anyani koma imeneyi ndi nkhani ina yatunthu zolinga nzi- nzotani kapena kuti afuna kuchita achieve chani koma nthawi zambiri zimakhala zonena kuti ndi medicine ngakhale ziyambi zake zizikhala zabwino imene ndi experiment ina ya the mad scientist the two headed dogs zikomo kwambiri